Maidin mhaith daoibh a chairde. Tá súil agam go bhfuil sibh go maith. Tá mé ag iarraidh toiseacht inniu ar Cáca Milis. Now, díreach mar a rinne mé leis an phrósa eile go dtí seo, cad é atá déanta againn? An Gnáthrud, Hurlamaboc agus Dís. We start off with an rud féin, an scéal féin, in this case an scannán féin, ansin liosta foclóra, na nótaí sa leabhar samhlaíocht, em, agus ansin na nótaí s'agamsa le foghlaim agaibh, okay? So, here's a look at our liosta foclóra for Cáca Milis agus rachaidh mé fríd. Now, níl sé in ord speisialta, it's not in any particular order,

in the woman em ar an traein sa bhean óg Catherine is ainm di sa scannán so ní duine ní duine deas í ar chor ar bith in fact feiceann muid olc agus gangaid na mná we see her badness and her nastiness em ní bean dheas í is drochdhuine í amach is amach she's a particularly nasty person now sin an fáth a bhfuil íoróin ar leith ina hiompar. That's why there's a particular irony to her behaviour, tá sí ag léamh scéal grá, feiceann muid sin leis an seat teann ar an traein, we see that in a kind of a close up on the train, and there's an irony in that, tá sí ag iarraidh a leabhar grá, a scéal grá a léamh but ní duine grámhar í ar chor ar bith, tá íoróin ar leith le feiceáil ansin. Now, bhí an fear dall a tháinig ar an traein corrthónach. so bhí sé ag scuabáil na gcos faoin tábla em agus bhí sé ag cur isteach ar an bhean óg so he was really bothering her mar go raibh drochnósanna aige. Ní amháin go raibh sé corrthónach faoin tábla but bhí drochnósanna aige agus é ag ithe agus ag ól a chupán caife you know bhí sé ag ithe ar nós muice em agus thóg sé slog as an leabhar as an em cupán caife a chuir déistin ar Catherine, a chuir déistin ar an bhean óg. So cuireann sé isteach ar an bhean óg ar an traein. Cuireann sé isteach uirthi, he annoys her, cuireann sé as di mar go bhfuil drochnósanna aige. Ach, é sin ráite, níl an drochíde tuillte aige, he doesn't deserve this drochíde, the bad treatment that he gets ag deireadh an scannáin.

Tá an bhean óg sa scéal sáite, em, sa scannán, sáite sa scéal, she's immersed in the story, or tá sí ag iarraidh bheith sáite sa scéal, ba mhaith léi bheith sáite sa scéal grá atá, atá os a comhair. But ní bhogann sé di. Ba mhaith leis an fhear dall, Paul is ainm dó, ba mhaith leis, em, bheith ag caint léi, ba mhaith leis labhairt léi agus comhrá beag a bheith eatarthu agus ní bhogann sé dí. Insíonn sé scéal a bheatha di, he tells her his life story, scéal a bheatha, go raibh asma air agus go raibh sé ag dul ar a laethanta saoire, duirt sé go raibh sé ar an raidió uair amháin agus leanann sé ar aghaidh á crá, and he just goes on tormenting her. Níl sise ag iarraidh éisteacht leis but níl an darna rogha aici, she has no choice but to listen to him. So, is bean chruálta díoltasach í. Is cuma léi go bhfuil sé dall, she doesn't care that he's blind, is cuma léi sa tsioc agus, em, tá sí ag iarraidh díoltas a bhaint amach air toisc go raibh sé ag cur isteach uirthi, toisc go raibh droch nósanna aige, just because he had bad habits, she's looking some kind of revenge on him. So, buaileann sí bob gránna air, ok, she plays a nasty trick on him, bob gránna, cleas gránna, rud atá mí-chineálta ar fad, mar is bean chruálta díoltasach í. So, feiceann muid nuair a chuireann sí trína chéile é, when she upsets him, nuair a deireann sí go bhfuil báid agus loch le feiceáil taobh amuigh den traein nuair nach bhfuil, em, éiríonn sé cineál trí chéile, he gets kind of upset, em, cuireann sé eagla air nach bhfuil a fhios aige cad é atá le feiceáil taobh amuigh den traein nuair a bhíonn a fhios aige de ghnáth, so, he gets upset, em, she kind of freaks him out.

Em so tá but on the your man's side, on the fear dall side, is léir go bhfuil sé róthógtha lena shaol pearsanta, we can see that he's really obsessed with his personal life, it's all about him. Tá seisean ag caint faoi fhéin an t-am ar fad ar an traein, faoin asma s'aige, faoina laethanta saoire, carbhán a mháthar cois farraige, eh go raibh sé ar an raidió uair amháin agus mar sin de. níl sé ag iarraidh really comhrá a bheith aige léi, tá sé ag iarraidh just ehm go n-éistfidh sí leis. Ehm feiceann muid athrú suntasach ehm nuair a éiríonn sé cineál tinn, nuair a bhuaileann taom asma dó, when he has his taom asma, his asthma attack, agus ag an bhomaite sin, Tá sé faoi bhois ag an bhean óg, he is at the mercy of the bean óg ar an traein, she can do what she likes with him mar go bhfuil sé, he's kind of vulnerable ar an traein, éiríonn sé tinn, buaileann taom asma dó, he has an asthma attack agus i ndáiríre tá sé ag fáil bháis anseo ag deireadh an scannáin, and she knows that he's at her mercy, rud a chuireann sásamh uirthi. Now, tá coimhlint le feiceáil mar théama sa scannán seo, coimhlint idir an bhean óg agus an fear dall, an bhean óg a bhí ag iarraidh a leabhar a léamh agus an fear dall a bhí ag iarraidh bheith ag caint an t-am ar fad agus comhrá a bheith aige. So, cuireann sé coiscriú fúithi. Nuair a théann sí ar an traein den chéad uair, eh, cuireann sé a mála thuas ar barr agus bíonn sé ag scuabáil na gcos faoin tábla, he invades her space tá cuid mhór suíocháin le feiceáil ar an traein, ar an charráiste, you can see loads of seats, but suíonn sé os a comhair amach, he sits right in front of her rud a chuireann isteach uirthi go mór, mar is eol dúinn, but ní chiallaíonn sé sin go bhfuil an droch-íde tuillte aige,